gee ntị o ọ bụ na i bi na yard ebe ọ na-abụ o lue n'ime abalị ị na-anụ ka a na-esu ikwe apụta ụtụtụ ofu nwa ga-ada ọya ma ọ bụ business ga-aghasa ma ọ bụ marriage ga-enwebe problem ma ọ bụ nwaanyị dị ime luzu afọ ime ahụ o bu ya bụ ime ahụ apụọ gekwa ntị achọghị m ịma onye na-asụ ikwe a ma ọ bụ landlord ma ọ bụ tenant ibe gị ma ọ na-asụ ya n'afa ndị amụsụ o ma ọ na-asụ ya n'afa ndị otu nzuzo mana ama m na gị bụ onye na-ege m ntị nwere ike ụdị ife dị otu a na-eme na yard ebe i bi why ị ga-eji gbapụrụ onye amụsụ na yard why ị ga-eji kwapụ na yard ebe i bi ebe ị na-agbala onye otu nzuzo ọsọ maka na ọ na-abụ ime abalị fa na-esu ikwe ibeza i were ime abalị na-akpọ pastor na phone na-akpọ prophet na phone na-akpọ prophetess na phone ka ị gwa ya na ndị a na-esu kpomkpomkpom ime abalị ebidogokwu ya ọzọ ị kpọzie pastor ma ọ prophet ma ọ prophetess ọ bụ na phone ya nyụrụ anyụ ka ife ị ga-eme ngọcha ka m gwa gị kama ị ga na-achọ ndị pastor maọbụ ndị prophet ga-ekpepụta gị maka na o nwe onye amụsụ maọbụ onye occult bi na yard gị na-ama ibe ime abalị ọ na-esu ikwe n'ime abalị ọ na-esu ikwe ọga madam jee afịa jee gote ikwe jee afịa jee gote ikwe i jee afịa gote ikwe nke debe ya ya bụkwana nke i ji esi nri o ya bụkwana nke e ji esi ife unu na-eri kpọrọ onwe gị nkịtị abalị ọbụla fa bidokwara isu kpom kpom ọga madam bunie ikwe gị bunie ikwe gị kpọta ezinụlọ gị fa abanye ekpere ndị ekpere na-ekpe gị nwa abanye isu nke gị ị na-esu nke gị na-esusi ya ike ị na-esu nke gị na-esusi ya ike i susie ya n'abalị ụbọchị ahụ ị nụkwa ka mmadụ suru kpom na yard ahụ ọzọ Bible sị na since the time of John the Baptist ka a na-eme anaeze Chineke ife ike a na-eme children of God ife ike because na ihe anyị na-eme bụ sọsọ ịbụ abụ ihe anyị na-eme bụ ihe mmụọ o nwerekwa ihe mmụọ ị na-eme ị na-abụ ya sọsọ n'abụ mee ihe mmụọ nke a mụta ihe mmụọ nke a ọ ga-abụ ụbọchị ọbụla fa sukwalụ kpom n'ime abalị kama ọ ga-abụ ụtụtụ echi nwa ga-ada ọya maọbụ business i ji n'aka aghasaa maọbụ nwaanyị dị ime nwee miscarriage ma ọ marriage ebido nwebe problem ọ bụrụ ife a kpọrọ spiritual manipulation kama fa ga-eji isu kpom kpom kpom kpom n'ime abalị wee na-emekpa gị na ezinụlọ gị arụ mgbe ọbụla jee gote ikwe nke gị kama ị ga-eji maka na a na-esu kpom kpom kpom n'ime abalị na yard gị wee gbakwuru prọfet ma pastọ ọ nasịa gị ego i ji eri nri nasịa gị ego i ji azụ afịa ka e wee buolu gị agha mmụọ jee gote ikwe nke ike ibu onye bụ agha mmụọ na be gị ọ ga-abụ fa subere ara nke fa jee buru ikwe nke gị ndị ekpere na-ekpe gị nwa na-esu nya bụ ikwe kpom ị na-esu ya ị na-ekwubi okwu i subie susịa ya nke abalị ya ị ma anụzi kpom ọzọ n'ime abalị ọ ife ị na-ekwu n'ọnụ mgbe ị na-esu ya bụ ikwe bụ ya bụ ike gị maka na fanwa na-esu nke fa bụ fa na-esu ya fa na-ekwubi okwu ụmụ Chukwu ụnụ atụzina egwu ụnụ atụzina egwu ndị amụsụ ụnụ atụzina egwu ndị otu nzuzo na ọ bụ egwu na ụjọ ka fa ji emekpa ya arụ chineke gbaa gị ume ị ga-abụ onye mmeri ife ọbụla bụ spiritual battle ị na-efesi chineke ga-enye gị victory but you have to be courageous obi sie gị ike na ị ga-abụ ndị mmeri n'aha Jizọs Kraịst amen